ko maa kelen danbaa kelen sebaa kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen ne balimakɛ ne balimamuso n ko ne maliyɛn ɲɔgɔn ne faso landi ne faso kanuna n ko ne hɔrɔnden ɲɔgɔn bamanankan mɛnna hali n'an bɛ ka min fɔ ni nin tɛ bamanankan ye bi u ko nin sogololen don ni naani ye marakakan ni arabukan ni kakɔlɔkan ani bamanankan ɔ mɛ e bɛ se k'a faamu ɲɛ ma mɛ ka bɛn o ma kuwa nin kuma in mɛnnen kɔfɛ ne ko nin kuma in mɛnnen kɔfɛ e bɛ se k'a sɔrɔ i dusukun na tugun k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye nin fɔ u ka kan na k'a sɔrɔ u ma arabu ye u ma tubabu ye u tɛ foyi foyi foyi dɔn na mɔgɔ jɛman ko ra k'olu tun t'u danbaga dɔn wa ayiwa komi an karamɔgɔw ko ten u ko tiganinkuru la kumaba tɛ ban an b'a to ma ka d'a kan n ko ka d'a kan anw bɛ fɛn min nɔfɛ o sigilen bɛ min kan o tɔgɔ ye ko maaya o ka kɔrɔ ni caman ye dɛ hmm. an balimakɛ n ko kamakaw sigilen bɛ fɛn min kan a tɔgɔ ye ko maaya o ka kɔrɔ ni caman ye dɛ a fɔ i m'i yɛrɛ ɲɛfɔ cogo o cogo n balimakɛ n balimamuso n k'i m'i yɛrɛ ɲɛfɔ cogo o cogo dandugu bɛ dan na n ko dandugu bɛ dan na dansagodenw nalen don u tɛ dan sago fɛn min kan o ye danbaga ta de ye ka d'a kan an bɛ k'an kanu ka taa an bɛnba minnu ma u y'o de kɛ n k'u y'o de kɛ awɔ u ye dan de sago dɔnni kɔnɔ ka dan sago maaya kɔnɔ ka dan sago kodɔn kɔnɔ ka dan sago hɔrɔnya kɔnɔ ka dan sago danbe kɔnɔ n ko ka dan sago diɲɛ kan o de kama bi anw bɛ k'an waso n'u ye o tuma n'an ma ɲa ko an sɔnna ko an y'olu bɔnnaw de ye ko an sɔnna ko an sen dalen b'olu sen da nɔ de la ko an sɔnna ko an bɛ ɲini kɛ olu de fɛ olu ka ɲini kɛ damari fɛ ka don an fɛ an fɛ ko ɲuman bɛɛ lajɛlen na k'an bolo se an ɲini fɛn ɲuman bɛɛ ma ka juguman bɛɛ lajɛlen k'an kɔlɔ la ɔ n'an bɛ ɲini kɛ o bɛnbaw de fɛ n ko n'an bɛ ka ɲini kɛ o bɛnbaw de fɛ eh, ani foyi tɛ bɛɛ fɔ an ka taa ɔ ani foyi de tɛ se ka bɛɛ fɔ an ka taa o tuma an b'a fɔ kolokoto wuyangili eh, kolokoto wɛrɛwɛrɛlida kulu jamakulu bɛɛ lajɛlen ma ko ani ɲankuma k'a fɔ ka bɛn a sigiyɔrɔ ma an'a ka waatiw k'an ka kinaw fo n ko an b'an ka nangiw fo an b'an ka simanw fo an b'an ka ɲɛɲininaw fo an ka rechercheurs n ko an b'an ka ɲɛyelaw fo an ka scientifiques an b'an ka ɲɔfogo ɲuman maakɔrɔba minnu b'an sen dalen b'a senkɔrɔ yan dɛ minnu t'a ɲini ko k'a di walimɔgɔ ma ko fo k'a ɲini k'a d'u yɛrɛ de ma n ko minnu t'a ɲini ko k'a ɲɛsin walimɔgɔ ma ko fo k'a ɲɛsin k'a sin u yɛrɛ de ma ko minnu t'a ɲini ko k'a kɛ namara ye ka foyi foyi foyi dilan ko k'a fɔ ko sini ko ne bɛ taa kamɛtiya maloya ko sini ko bolo mana jɔra an ka sɔn sa an ka sin kɔnɔna ta an k'o to yen nɔ kamɛtidenw an ka wuli ka jɔ an bɛ kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka kulu kantigiw fo an b'an ka kinaw fo an b'an ka nangiw fo an bɛ ne karamɔgɔ fo mon idole cɛkura setigi jakite a fulakɛ ko ne ko an ka taa ka baarakɛɲɔgɔnw fo ka ne bɛnkɛ den fo setigi tiɲɛtigi keyita ɔ maninkakɛ manden kɔnɔ bɛɛ bɛnba de ye dɔ kɛ bɛɛ bɛnba de ye dɔ tiɲɛ kan'i tulo don maa si taara n'an bolibaatɔ donna anw ka du kɔnɔ don min na kogo ta i k'i cun n ko n'an bolibaatɔ sera makan sunjata la palɛ kɔnɔ ɛɛ n'i ye kogo ta n'i ye maaw bolitɔ ye ka na a fɔ ko nin y'an kɔrɔkɛ dɔ ye o bɛ ne bɔ an ka taa dɛ a ye jɔ de an ka taa ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ fo k'an kɔrɔw fo professeur moribo gindo tandota manjo ka ne yɛrɛ karamɔgɔ fo awɔ depuis goyen kɔgɔjida la bala he sununkun adama i konate an ka taa e bamanankɛ n ko an ka taa ani foyi de tɛ bɛn fɔ an ka taa kɔ an bɛ ne karamɔgɔ fo ne dɔgɔnin sufi ba fa ayi hee ne dɔgɔnin maa o maa bɛ k'a ye ko boli in ye sira min ye o si tɛ an filɛ min kan nin de don wa n'i donna i bɔcogo t'i la dɛ an ka taa de don an bɛ ne karamɔgɔmuso fo ani ne dɔgɔmuso danaya keyita maninkadenw ka taafe kɛmɛ saba muso pap ko ne ko k'an ka taa ko an kun sinnen bɛ yɔrɔ min ma ko yen yɛrɛ de don a ye tɔ ninnu to yen bani k'u bɛ tila k'an taatɔ de ye n ye n kali n'u bolila k'u bɛ n'u bolila don o don ninnu bɛ tɛmɛ an na de ka tila k'a fɔ k'aw yɛrɛ tun bɛ k'a fɔ ko ɲa k'a fɔ ko de t'o ye kuwa k'a tun kan k'a fɔ tan de an b'a fɔ n ko n dɔgɔnin n ko ee n ko an tun bɛ karamɔgɔ minnu sen kɔrɔ n ko hakilimaw don n ko sinɔn n k'a tun kan ka fɔ tan de para an bɛ ne dɔgɔnin fo ɔɔ serifudenw na kolokoto n ko serifudenw na kolokoto ayi aa sɔnɔmu sɔnɔmu bi kɛmɛ bila n ko sɔnɔmu bi kɛmɛ bila u na kɛmɛ bila i kelen kama moriw hayidara n ye n kali ye aa an ka taa sa n ko a ye jɔ de an ka taa an ka taa foyi tɛ se k'a ɲɛnabɔ n'an taa in tɛ n ye n kal'a ye foyi tɛ se maa de kana nɛgɛ ko n kalannen don maa kana nɛgɛ ko n ye diɲɛ yaala maa kana nɛgɛ ko a b'a ɲɛsin politiki ma n bɛ se k'a kɔndi fɔ palɛ kɔnɔ i komi daniyɛli bɔra kerecɛnya na tileganbilen fɛ k'i jɔ silamɛya diinɛ kɔfɛ a b'i jɔ don min na a y'i jɔ mali karamɔgɔ in bɛɛ kɔfɛ a y'a ye olu ta ka suma min ta ka teli o ye wahabiyaya de ye n ka cɛ i b'i sigi fili i b'i papa i b'i habahaba i b'i ɲɛ kɔrɔnge i b'i dimi i b'i dusu bɔ i b'a kɛ komi ala yɛrɛ y'a kɛ cogo min na he papa ko n'i y'a kɛ ten dɔrɔn n ka cɛ maaw b'a to i ta la jagoya la n ko an ye mamadu digo ye bamakɔ k'a sɔrɔ a tɛ bamanankan mɛn ne dɔgɔninw n ye n kal'a ye ne karamɔgɔ ne ta tɛ ko n y'a kalan dɛ ne ɲɛ ye min ye n bɛ ka kuma o de kan hakili ye min sɔrɔ ka d'a kan o kama ni ne ye n sigi kɛnɛ o kɛnɛ kan n ko n b'a fɔra an ɲɛna n ko den bɛɛ bɛ fa dɔ nɔ na faw bɛ faw nɔ na an kana jɔ dɛ u kan'a to k'an jɔ israɛl cogo si la a ye tɛmɛ de israɛl tɛ fɛn in daminɛ ye o an ka taa fo simɛr awɔ fo simɛr dugu min b'u bolo ko mozopotami dɛ n'a filɛ iraki a m'a ye joli tɛ se ka jɔ iraki wa maa fɔlɔ minnu y'a fɔ u da la ko danbaga y'an ci dɛ an bɔra dugu wɛrɛ la ka na dɛ an y'a don ta an y'a bɔ ta u ka isituwari bɛɛ lajɛlen ye san ba duuru de ye kame tɛ ɲɛ walan ka kɔrɔ ni o ye n ko a ka jɔ an ka taa sa olu ye bulɔku kɛ fo ka taa amerikɛnw bulɔku fo amerikɛnw ka sateliti fɔlɔ min yɛlɛla diɲɛ kɔnɔ u ye simerɛnw ka kan de don a la ko an ka ko n'u ni mɛlɛkɛw kɛra ɲɔgɔn ye fɛn ɛsiraterɛsiw k'i b'a sɔrɔ k'olu bɛ simerɛnw ka kan de mɛn bi bi na amerikɛnw tigɛ kojugu an ka cɛ u bɛ fɛ k'u bɔ dugukolo yɛrɛ sanfɛ a tɔnin min tora sa kuwa a ma tiɲɛ ye wa a bɛɛ nkalon n ko a bɛɛ nkalon tiɲɛ de tɔgɔ ye tiɲɛ an bɛn'o de ta ka baara kɛ n'a ye maliyɛn a y'an kɔnɔ an bɛna a kana taa yɔrɔ la dɛ ayi ninnu tɛ ko in na koba ye fɔlɔ maliyɛn an bɛna tiɲɛ de fɔ a ɲɛna a bɛna fɛn setigi tiɲɛtigi keyita setigi tiɲɛtigi n b'i ka video in de nɔfɛ ko donsokɛ ma ko a ko ko ko min b'u da la k'u yɛrɛ t'a dɔn ko an b'a fɔ a ɲɛna dakurunya kelen ko diinɛ silamɛya de b'u da la ko an ka cɛkɔrɔbaw ye min fɔ an ye lakumu diini waliya diini ko ala bɛ yen nɔ ko kɔrɔkɛ de nana ka se an ma bi o tɔgɔ ye ko suratulu tawuba ala k'o de y'a yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye mamadu yɛrɛ y'a kɛ cogo min na a ka sahabaw y'a kɛ cogo min na wa ko k'a ka diinɛ ala ko ko k'a kɛ cogo min na maliyɛndenw a k'a dɔn o de ye nin ye min fɔra an ye kunun o tɛ dɛ a yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye nin ye wala i sɔnna nin don i ma sɔn nin don i y'a to nin na nin don n'i k'i tɛ se k'a to nin na wa i k'a dɔn ko nin de don wa ni se min b'i ye k'a bɔ nin na i bɛ wuli k'i jɔ k'o de kɛ n'i y'i sigi k'i bi ka siran ala dɔ ɲɛ ala min ko ko k'a kɛ tan a fɔlen de fil'i ɲɛna nin ala in de ko k'a kɛ tan maliyɛn hali bi a ma fɛn tiɲɛ ye dɛ n ko hali bi a ma tiɲɛ ye ayiwa a y'a sigi dɔrɔn n ko a y'a sigi an y'an ka kerediw ta ka boli boli diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka diinɛ in mɔgɔ minnu yɛrɛ y'a kɛ ka tɛmɛ ka joli min bɔn aw tɛ se k'o jaga bɔ mali population bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'u y'a di ala ma an ka cɛ eropɛnw ye joli min bɔn nin diinɛ in nɔfɛ maliyɛnden bɛɛ faralen an bɛɛ taalen ka taa amadu kufa k'an bɛɛ kantigɛ f'a k'a f'u ɲɛna de ko maliyɛn k'a dɔn ko eropɛn min a bɛ k'u sabote bi ko kafiriw de nansaraw olu ye joli min bɔn ni ala ye ɲɛ kala ye n'a ko a ka bɔn mali tɔ tɛ to yen fo de ka fɔ kufa ye wa ko a taara mozopotamiki site kɔnɔ yɔrɔ min na hawa ni hadama min b'a bolo n'a bɛ boli l'o nɔfɛ a bɛ girin na alijinɛ min nɔfɛ n'a yɛrɛ dalen t'a la dɛ ko a dilanna dugukolo in sanfɛ ale y'a nkalon dɔ cogo min na ka wuli k'i ta ɲini n'a ye ko anw fana y'a nkalon dɔ de ta an bɛ k'a yira diɲɛ na faso ka bɔ a kɔnɔ dɛ anw tɛ ta ɲini na dɛ ko hawa ni hadama dilanna alijinɛ min kɔnɔ ko a kogo tɔ filɛ bagidadi a ma bin ka ban aa ne karamɔgɔ ni ne dɔgɔnin setigi tiɲɛtigi n y'a dɔn i ka laseli n hakili tun bɛ laseli lamɛn n y'a lamɛn komi i bɛ ka eh, anw ka bololama de ladi awɔ anw ka jɔnnamaw parce que anw bɛ jɔ olu la n k'u bɔra kungo kɔnɔ ka na de kuwa n k'u tɛ ɲɛnamaba dɔn dugu kɔnɔ yan nɔ komi a fa ti yan ban foyi ti yan nɔ foyi tɛ na yan mɛ mɔmuso ka guwanforo la yan ɔ komi sabu ɲuman nana naba san bɛɛ dɔ y'a fɔ cogo min na ko an ka siti kura min kelen nin kɔni ko an b'a mɔmuso ka guwanforo la ale ni bala y'a fɔ cogo min na aa ka ne ka karamɔgɔ fo marakadenw ka faama narimere fɔlɔ tɔgɔ ma ko ne ko k'a sila ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ fo nin karamɔgɔ kalankɛ ninnu juru la da sera min ma da ma se min ma i k'a dɔn ko hakili selen don i ma a dɔn de ko hakili bɛ fɛn dɔ ye ko ɲɛ t'o ye hakili bɛ mankan dɔ mɛn tulo t'o mɛn n ko hakili bɛ kasa dɔ sɔrɔ ne balimakɛ n balimamuso n ko n ye n kal'i ye nun t'o mɛn an bɛ minnu nɔ la hakilitigiw de don o kama an y'a fɔ a ye hakili tɛ sa ni tɛ sa hakilitigi a bɛ hakili dilan ka kalan dilan k'a don nɛnni kɔnɔ nɛnni kɔnɔ denmisɛnninw b'a ɲɛ ye k'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaw birilen bɛ dɔ ka sanfɛ denmisɛnninw bɛ ka yɛlɛ o la k'o t'a ɲɛ ye k'u ka bɔ de an ka kuma min ka hakili don n'ale ye fɛn min dogo foyi tɛ se k'a ye n'ale yɛrɛ tɛ ayi a t'a ye sa i m'a ye a tigi y'a yira a la k'a fɔ ko ko ale ka bon ni a ye o kama anw bɛnbagaw ye danbaga min fɔ n'i y'i sigi k'a lamɛn i b'a dɔn pep k'o de ye danbaga ye matematiki sadi n k'a sɔrɔ setigi

ko a ma bɔ fɛn na fɛn ma bɔ a la ko ni kufa ye hakili sigi ko an bɛ dunungala ta sow kɔnɔ ka fara k'a yira a la k'a fɔ k'o ye denmisɛnnin dɔnni de ye kuwa ko dunungala filɛ an bolo so kɔnɔ a tɛ fan da a tɛ den wolo n'a b'a fɛ k'a yɛrɛ kɔma bila a bɛ taa fɛn ɲɛnamani wɛrɛ de minɛ ka na dɔnni labaara o la ni hakili ye o bɛ yɛlɛma ka k'ale dunungala ye a b'a yɛrɛ kɔ labila ten de a ye min minɛ o bɔra fɛn na ale yɛrɛ ye fɛn min la ale bɔra fɛn na k'o tɛ danbaga ye o tɛ o tɛ tɛ ko an y'an kal'a ye k'o tɛ danbaga ye k'a ka bɔ an k'a fɔ a ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan de i k'a dɔn ko nin fɛn fila min ye danbaga yɛrɛ yɔrɔ dɔ ye n'an bɛ ka baara n'o ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o ye ni ni hakili ye a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛw bɛ yen nɔ dɛ mɛ n balimakɛ min bɛ ta ka yir'i la dɔnni kɔnɔ kalandenw bolo o de filɛ nin ye ni ni hakili i b'a dɔn k'a fɔ ko tigi bɛ hakili la tigi bɛ ni na ni bɛ minɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a sɔrɔ hakili fɔlɔ de taara ni tɛ se ka minɛ hakilitigi ɲɛna o ni ka gɛlɛn hakilitigi ma kojugu n'i y'a sɔrɔ ko se tun bɛ hakili ye ka ni kana u bɛɛ ka to foroko in na yan nɔ u ka teriya n'u ka jɛ la ko hakili tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ o kama hakili fɔlɔ de bɛ taa ni bɛ sɔrɔ ka taa ni tɛ taa hakili ɲɛna o tuma ni to yen o ka taa o to yen o ka taa o bɔra yɔrɔ min na o bɛ taa yen k'u ka sabali maliyɛnw ee aa anw yɛrɛ ka magan k'a fɔ anw yɛrɛ ka magan bɛ kɛnɛ kan awɔ tarawele denw ka faama kɔni awɔ ɛɛ magan i kɔrɔkɛ mankan don n k'i karamɔgɔ i karamɔgɔw ka kalanden mankan don awɔ e yɛrɛ ka kalanden mankan don kɛnɛ kalandenw bɛɛ ka kalanden laban mankan don magan ɲɛw tɛ hakiliw de don a ye olu bɛ teriya kɛ ka si ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ n ka cɛ ka te min i y'a faamu ka tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn musow fɛ ka balimaya kɛ ɲɔgɔn denw fɛ ɲɛ n kale k'a sɔrɔ ɲɛw yɛrɛ ma deli ka da ɲɔgɔn kan o de tɔgɔ ye ko hakili ka sebagaya an k'o de ɲini ne dɔgɔnin an k'o de ɲini an k'o ta an k'o labaara foyi t'an bɔ a kɔnɔ n'a tɛ mɛ a tɛ se ka kɛ n'i ma kɛ cɛ ye dɛ n ko ne jɔni n ko baden ko k'a tɛ se ka kɛ ko f'i ka kɛ cɛ ye de a ye jɔn ka kɛ cɛ ye dɛ awɔ an baw y'u se kɛ koyi n ko an baw y'u se kɛ nin diinɛ nana ka kun an ba minnu na bamanankan mɛnlaw janfa min y'olu sɔrɔ olu y'a ɲɛdɔn olu y'u se kɛ maliyɛn de tɛmɛna a sirifu la ka taa yɛrɛ bin a faamuru sanfɛ a fɔ i sirilen tun t'i fɔ ni jogo ɲiniba ka taa n'i taar'i yɛrɛ so a muru la nka cɛ o t'a bɛɛ bannen ye magan ko k'a fɔ mɛlɛkɛw ma ko denmisɛnninw ko kuma in ka lamɛn ni hakili ye kuwa ko an ba minnu tɛmɛna k'u ye kuma in kɔri de k'a yira hakilimaw la bɛɛ k'a dɔn ko ko dɔ bɛ dibi ra awɔ min bɛ ka f'i ye kɛnɛ kan o tɛ dɛ ko dɔ de bɛ dibi ra aw m'a mɛn ko ko mɛlɛkɛninw denmisɛnninw a bɛ fɔ denmisɛnninw de ma ko mɛlɛkɛninw ko a kɔrɔla yɔrɔ jan ko an tɛ se o ma bi ayi min b'an faso dala bi anw bɛ fɛ ka na an ye min dɔn an bɛ min kalama an faso ko ra an hɔrɔn ɲɔgɔn ɲɛna an danbe ɲɔgɔn ɲɛna ka bɔ k'o fɔ hakilimaw k'a dɔn k'a fɔ ko min tɛmɛna kunun dɛ n'i m'o dɔn n'i ye fɛn o fɛn ta bi i b'i ɲinɛ i yɛrɛ kɔ an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ an bɔra an yɛrɛ kala la sara an tununa ni sira caman de ye ka na an tunu an yɛrɛ ka kan de fɔlɔ kɔnɔ kuwa an bɛ k'an yɛrɛ faga kanw dilan dɔrɔn k'olu kɛ yɛlɛ ye k'an yɛrɛ ka dugu ci kanw dilan k'olu kɛ yɛlɛ ye k'an ka dugu sɔrɔ kan dilan facilement k'olu don kodɔnbaliw da olu bɛ publicité la n'o ye anw kunna an ka dugu bɛ ka ci faso bɛ ka minɛ bɛɛ ɲɛna dɔɔni dɔɔni faso bɛ ka minɛ bɛɛ ɲɛna dɔɔni dɔɔni bɛnbaw bɛ k'u daji tu a kunkolo la don o don ni daji caya kojugu ji de don hali n'a bɛ toni de a bila hakili la don dɔ k'a n'a kunkolo ban n ye kali ye n'a ye ɲɔgɔn minɛ don o don n'i bolibaatɔ sera bɛnbaw ma n'an m'a fɔ k'u k'i kun ci yan'a n'i ka ɲɔgɔn ye kɛlɛ kɔnɔ i k'a fɔ a ma ko mako kisɛ kelen tɛ k'i la tugun parce que an y'a f'i ye waati min na i k'a mɛn i tun kan k'a mɛn waati min na i y'i ban an bɛɛ bɔlen kɔ a kɔnɔ ka taa laban an denw n'an bɔnnaw mana laban ɲaamɛ maralaw bolo n ko saga maralaw bolo ko aw bɔnnaw ka baara kana bɛn dɔrɔn mɔbili ta i ka taa sogo sogo e, dibi sogo di muso ma kungo kɔnɔ taa n den ta ekɔli la i ka n'a bila n'an ka cɛkɔrɔba sen digidigi an b'i sara an fa mana bɔ baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ de kan k'a digidigi o de ka d'a ye a degelen b'o de la a y'a a ye mɔgɔ a jeune naani mobiliser ka na a ka na a bɛ to k'an fa digidigi an bɛ dɔɔnin d'a ma kalan se t'a ye bilen n'a ko bandiya n'u ye jamana ta u b'u denw former k'u kɛ mɛlɛkɛw ye olu de bɛ kɛ polisiw ye nka cɛ n'a denw ko k'u tɛ bandiya dabila u b'u bɛɛ kun ci kɛnɛ ma kelen kelen n'i y'a ye an yɛrɛ dama ti ka a kɛ hali bi ko tubabuw ka luwa dɛ nko n'i y'a ye an yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn bonya dɔɔnin ko tubabuw ka luwa dɛ tubabuw ka luwa tɛ dɛ o y'anw ka bɛnkan de ye karamɔgɔ ye min fɔra ɲɛna aw ka bɔ sisan a ka lamɛn hali bi an m'an bɛnbaw nafa ye fɔlɔ mali manden mɔriw manden mɔriw n ko a ye min kɛ wagadugu o ko tɛ a ye min kɛ e, e, comment on appelle wangaran dugu ne kan t'o ma n ko kunbisale dugu tan ni fila sigibagaw n ko ne kan tɛ aw ma ne kan tɛ an mɔkɛ min donna lɛra la manden kɔnɔ buremalen ne kan tɛ o ka so kɔnɔna ma n ko ne kan bɛ manden mɔriw de ka kabila ma manden mɔriw a ta ka bɔ na kama ka bɔ sa ta ka bɔ n'o kama ka bɔ ayiwa a kɔni a tɛ se ka ɲɛ de fɔ cogo si la n'i ma yɛlɛ dɔ joli kan ɔ n ye woro tan da fura la karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ka ɲɔngiri manden siya bɛɛ ye an bɛɛ k'a dɔn ko an bɛɛ mɔkɛw ye ɲuman kɛ manden wa an bɛɛ mɔkɛw bɛ sɔrɔ n'u ye tiɲɛni dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la o bɛɛ ka bɔ sa k'i ka tiɲɛni n'i ka ɲuman ko de repare ne kan tɛ babɛnba ni cɛba cɛma sikaso yen ko tɛ n ko ne kan tɛ kome dosi komi dosi ni nɔnkɔnkaw cɛma ne t'o kɔnɔ bi yen tɛ dɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ ne kan tɛ kulubaliw ni jaraw ka du ma segu n ko yen tɛ k'u ka yen bila o y'a sɔrɔ segu ye yɛlɛma ko caman kɛ k'an ka taa dɛmɛ ko ne kan tɛ jeliw bi ka usumani sokoto min pibilisite kɛ ni boko haramu fila nɔ na an kan t'o ma an kan tɛ alifa bori bari ka du ma bi n ko an tɛna kuma ni samori ka marifa kɔfɛla ye bi ka badenw minɛ ka t'u feere angilɛw ma seralɔni k'o falen marifa daja la mugukɛ ntulora bɛ anw bolo ka sɔrɔ ka na k'i ka ala bɛ k'e dɛmɛ kɛlɛ dɔ la e tɛ ala min dɔn o b'e dɛmɛ cogo di torolakaw a tɛ bɔ a ka a mɔkɛ ka k'a fɔ a tɛ bɔ a ka mɔkɛ ka tiɲɛni nɔ lakala joona ban manju n ko a tɛ bɔ a ka mɔkɛ ka tiɲɛni nɔ lakala aw yɛrɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko n yɛrɛ bɛ min dɔn kuranɛ na ko a mɔkɛ tun tɛ dɔn a nana kɛlɛ baga mɔ an y'a deli k'a deli cogo bɛɛ n ko an k'a kɛ badenya ye an ka jɛ ka jɛman ninnu kɛlɛ k'a fɔ tulon rɔ ni k'a fɔ sɛbɛ rɔ ee a ko habada ale b'a ka fadenya kɛlɛ la a ka dugu ra a mago bɛ wari la fo a k'an ka dugu ci ka taa an bɛɛ feere ka taa ka fadenya kɛlɛ kɛ ni tuloja ye ka sɔrɔ ka n'i sigi a yɛrɛ badenw da la fo bamakɔ ko woyi wayi ko woyowayankɔ ko ko an b'a ɲɛdɔn dɛ a tɛ sabali bamakɔkaw a tɛ ka namara sigi a yɛrɛ da la yen ko suraka so saba ha n'a wuli torolakaw tɛ pa paga suraka ye torolakaw n'an bɛɛ bɔra wagadugu ɲɔgɔn fɛ a k'a ka manamana ko dabila a ye jɔ an ka tɛmɛ yen si tɛ bi maliyɛnw waati de sera a ka bɔ an ka tiɲɛ de fɔ min b'an dala silamɛya diinɛ de nɔ don hali n'i y'a sɔrɔ kunko wɛrɛ b'an dala tubabuw ka kunko b'an dala n'o y'u ka laïcité ko ye u ma t'o fɔ sinuwaw ye u ma t'o fɔ iran ye u ma t'o fɔ ameriki ye k'u ka maafa dabila u ma t'o fɔ saudiya ye k'u ka finman bolotigɛ dabila sonyani mana kɛ jɛmanw denw yafa bɛ k'olu ma finman denw bolo bɛ tigɛ nk'u ma t'o fɔ iran ye olu k'a dabila u ma t'o fɔ kore bilakoro sigilen ye n ka cɛ k'u kana n'o fɔ n ye anw ma bɔ bagan na an ma bɔ hawa la an ma bɔ hadama na anw fana ye maaw de ye an dalen ka kɔrɔ n'olu ye hali bi n'i y'a sɔrɔ se dɔ dir'u ma u k'an ka maaya de dɔn o kama anw bɛnbaw ko ko maaya sigikan fɔlɔfɔlɔ de a dɔn de k'i bɛ maa wɛrɛ bɛ ka d'a kan kabi fiɲɛ tɛ don i ni musokɔrɔba cɛ fo ka tila ka n'a bɔ ɲɔgɔn na f'i bɛ ŋunuma k'i ba dan f'i bɛna taama k'i kɔ don a la ka dugu ni dugu don i cɛ ka jamana ni jamana don a cɛ ka san kɛ a ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan ko n'i ye hakilima ye dɔrɔn a dɔn de ko maaya kɔnɔ k'i bɛ de maa wɛrɛ bɛ siga foyi t'o la ɔ ko n'i y'o dɔn ka ban dɔrɔn kɛta saba in kɛ dɔrɔn ɲuman kɛ i ka ɲuman fɔ i ka juguman to yen wa anw yɛrɛ bolo an bɛ ka min fɔ ɲuman de don dɛ karamɔgɔw b'an nɔfɛ n ko karamɔgɔw b'an nɔfɛ minnu y'an bil'a la u bɛ ka tɛntɛn an nɔfɛ n'an ye fili min kɛ n'an sera du kɔnɔ u b'a fɔ an ɲɛna ɔ u dun m'a fɔ an ɲɛna ko an ye fili kɛ fɔlɔ dɛ o tuma manden mɔrɔ a tɛ bɔ n ko a tɛ bɔ an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ ko n'an ko sanfɛla k'u kan'u kun kɔrɔta karamɔgɔ de b'o yɔrɔ dɔn anw kan bɛ min ma o ye faama de ye dɛ min dalen b'anw n'olu kun ni bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya tigɛ ko ɲuman sirilen b'o de la ni bɛɛ lajɛlen ka sigi kɛ ko ɲuman bɛ siri o de la ni bɛɛ lajɛlen ka ɲɛta sirilen bɛ o de la ni bɛɛ lajɛlen ka kodɔn sirilen bɛ o de la n'o bɔr'i la i tɔgɔ ye ko foroko lankolon jɔlen ko maliyɛndenw a kana sɔn sini a bɔnnaw ka wele diɲɛ kɔnɔ ko foroko lankolon jɔlenw a ye bɔ an ka tiɲɛ de fɔ min b'an da la diinɛ ni silamɛya de don karamɔgɔ ye kala ye yan'an k'an da an b'a fɔ an dɔgɔninw n'an denw ye u b'a jigin de diyagoya la a b'a jigin seko pa pagatara a b'a jigin a kana fɛn tɛ o karamɔgɔ diinɛ sigilen don min kan ko diinɛ ɲɛ tɛ foyi la ɲɛnamaya kɔnɔ ni diinɛ kelen tɛ wa diinɛ jigira minnu kan olu yɛrɛ bolo diinɛ de bɛna kɛ sababu ye olu k'u sago sɔrɔ u ka ɲinifɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ hali ni diinɛ in kɔni ma kɛ tiɲɛ ye olu bɛ diɲɛ yɔrɔ sɔrɔ nka n'a ye diinɛ ani bɛrɛbɛrɛlikɛlaw nin bɛɛ tɔgɔ ye ko fa kelen ba kelen dɔ de ta tacogo ka ɲi dɔ ta ye sinɔ a bɛɛ ye kelen ka d'a kan n ko ka d'a kan n'i y'i jɔ diinɛ ɲɛ a ka sira tɛ siya la ni arabu yɛrɛ tɛ diinɛ ka sira tɛ siya foyi la n ko n'i y'i jɔ diinɛ ɲɛ diinɛ ka sira tɛ bonya la a ka sira t'i jɔyɔrɔ la a ka sira t'i ka dugu jɔ cogo la diinɛ bi diinɛ bi siran de mɛ diinɛ tɛ maloya dɛ maliyɛn a k'o dɔn dɛ fɛn min tɔgɔ ye ko diinɛ lisilamu n ko diinɛ minnu tɔgɔ ye ko kerecɛnya diinɛ silamɛya diinɛ ninnu wa silamɛya yɛrɛ diinɛ particulièrement u bi siran de maloya kisɛ kelen t'u ra ɲɛnamaya kɔnɔ f'a k'a dɔn dɛ n'i y'a dɔn ka tila dɔrɔn i tɔgɔ de kɛra ko maa malobali i ti malo dɛ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma diinɛ ala ye i b'a dɔn tuma min na ko diinɛ ala tɛ yen o b'a sɔrɔ i bolo bɔra ala de pewu mandenkaw a ye wuli de an ka tiɲɛ fɔ n ko a ka wuli de an ka tiɲɛ fɔ ka d'a kan mandenka natalen bɛ bi jamakulu de la ee ko jama min bɛ karisa kɔ nin bɛɛ bɛ se ka k'a kɔ nkalon kan wa ɔ karisa ye nin min bɛɛ kɛ ɲɛmɔgɔya la karisa ye nin min bɛɛ k'a ka mɔgɔbaya la karisa ye nin min bɛɛ k'a ka tɔgɔ la ka bɔ a fa la ka bɔ a mɔkɛ la ka bɔ a tulomasama na o bɛɛ bɛ se ka kɛ nkalon ye wa ɛɛ an b'a yir'i la n ka cɛ nkalon de fanga ka bon waati dɔw la ni tiɲɛ yɛrɛ ye mɛ tiɲɛ de man'i yuguyugu a dala waati o waati n ka cɛ n'i y'a tatɔ ye manabɛlɛnin kelen don a bi kɔnɔkulu cɛra bɛɛ de bi yaa kɛ o y'a taale de dɛ a ye bɔ de an ka kuma bani kuma in de y'a solution ye ni silamɛya tɛ ni min nɔ don k'u ka bɔ don u k'a fɔ an ɲɛna kɔ k'a k'u bɔ n'o kanu kama an balima donso minnu yɛrɛ bɛ yen dɛ ni silamɛw don ko n'u bɛ fɛ k'a fɔ ko silamɛ ala ka dɛmɛ dɔ bɛ s'u ma dɛ k'u ye bamananw ta bɛɛ minɛ o la k'u ka tigɛ a bɛɛ ra ka da u ka ala la kabi bamananden ko don min na ko tu bisimilayi ko bɛnbaw y'u bolo bɔ kɛlɛ la awɔ k'u ka bɔ de u k'a fɔ an ɲɛna ni silamɛ ala nɔ tɛ mun nɔ don o tɛ jitigi o tɛ fiɲɛtigi ye min filɛ a bolo segu kɔnɔ ko magale o ka kɔrɔ ni arabuw ka alahu subahanahu wa taala ye n ka cɛ i b'a fɔ ko jɛgɛjalan bɛ se dugu dɔ la olu t'a dɔn baji yɛrɛ bɛ boli cogo min na n ye n kal'i ye dɔnni de don a ye bɔ de an ka kuma bani foyi t'a ban ni kuma in tɛ o kama an karamɔgɔ ko ten n ko an ka kina ko ten an ka kodɔnna ko ten sufi sari a ko sipasema fɔlɔfɔlɔ ye kuma yɛrɛ de ye tiɲɛ de don dɛ sipasema in de a fɔlɔfɔlɔfɔlɔ ye kuma in yɛrɛ de ye c'est-à-dire hakili ye fɛn minnu dogo n'olu tara ka yira hakilimaw na minnu dalen don kunnandiya kama fasolandi olu b'a ye dɔrɔn u b'a ta u b'a fɔ ko nɔ nin kuma nin sɔrɔcogo tɛ nin na a ye wuli de an ka nin ta an b'a fɔ ko wulibali b'an bolo dɛ karamɔgɔ ko ten an kana fɔ kɛnɛsi de kan ko wulibali b'an bolo an tɛ mɔgɔ nɛni an t'i buruja an ma kalan nɛni na wa an t'a fɛ k'an den n'an dɔgɔnin si kalan nɛni na anw ma tɛ nɛnikɛlaw ye nɛni tun ye denmisɛnninw ka fɛn de ye anw fɛ mɛ o nɛnini yɛrɛ min dilann'o kɔnɔ o fisayara n'aw ka ala n'a ka kiraw ka dɔnni ye a k'a kɛ to a fɔ cogo la anw fɛ denmisɛnninw an b'a fɔ ɲɔgɔn ma cogo di n b'i kɔkili ten n b'i kɔkili kɛ tan o yɔrɔ maakɔrɔba t'i jɔ k'i bɛ nin nɛni k'anw fɛ dɛ denmisɛnnin nɛni tɛ ɔ kɔkili a y'a ta bamanankan na bɛɛ a bɛ mun fɔ ko fɛn min b'i kɔ wele ka na i kɔ e kɔ ye mun ye i bɔnnaw tɛ wa min b'o wele ka na dɛ o de ye kili nin ye aw ka ala ko k'a bɛ den bɔ solo de la wa dɔnni y'a ye bi k'a yira diɲɛ kɔnɔ anw bɛnbaw ye min to nɛni kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye den tɛ bɔ solo la den bɛ porodi kɔkili fila de la ka yɛlɛ ɛɛ manden mori an ma maloya hali bi hali bi o dɔw de sigilen b'an da la ko ayi ne kɔni y'a bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ di n faw ma n b'a bɛɛ di mɔkɛw ma ka tila ka arabu ka ala ta k'a sigi a sanfɛ n'i y'a sigi a sanfɛ n'a m'i faw ni mɔkɛw kan kari i k'a fɔ n ma ko a tɛ ko a sanfɛ a sanfɛ fɛn t'a jigi de minɛ n ko manden jeliw an bɛ se a fana ma aa bi ta in ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ an bɛ se manden jeliw ma aa sabu ɲuman nana naba san bɛɛ dɔn an bolo fila b'an kɔ ye awɔ an kan bɛ minnu ma e sen t'o rɔ e ma k'o rɔ la e t'o bɔkolo dɔ ye kuwa ayi ee namaratɔw ne y'a f'i ye n ko bɛɛ mɔkɛ ye tiɲɛni dɔ kɛ bɛɛ mɔkɛ ye ɲani dɔ kɛ awɔ i jabate k'a fɔ i jabate u ye manden jeliw dɛmɛ ka dilan ka sigi an bɛɛ lajɛlen da la an ka cɛ o waati la arajo tɛ yen nɔ telewisɔn tɛ yen an ka ɲɛnajɛla ye maana min ye jaa maana yɛrɛ bɛ k'an bolo minɛ ka don diinɛ de bolo diinɛ cikan yɔrɔ ka jan maliyɛn tɛ se k'a ye kɔngɔ bɛ maa min na maa min b'a dabalo ɲinin na maa min bɛ se ka se san bi naani ma k'a sɔrɔ kab'i dara i ma miliyɔn mara i ma du jɔ i yɛrɛ ye muso bɛ dumuni kɛ cogo di o hami b'e la denw bɛ taa kalanyɔrɔ la cogo di o hami b'e la san wɛrɛ ni nisɔngɔ nana n bɛ se k'a sara jama na cogo di ka sin ka wuli ka n kɔ don ka taa o hami bɛ e la e bɛ bɔ o kɔnɔ kuma jumɛn k'e k'i miiri ka diinɛ tiɲɛ diinɛ tiɲɛ bɛ e ka ɲɛnamaya sanfɛ kosɛbɛ a ye wuli de an ka kɛlɛ kɛ n'an ko kɛlɛ an tɛ ka maa kɛlɛ hakilina jugu in mandenkaw a ye wuli an bɛɛ ka ɲɛsin a ma de an k'a yira a la ko an ka kɛlɛfɛn de don n ko kamadenw a ye wuli an bɛɛ k'an ɲɛsin a ma dɛ an k'a yira la ko an ka kɛlɛfɛn de don an b'a kɛlɛ an ni n'an bolo nafolo n'an farisogo n'an y'an da yɔrɔ min na an tɔ minnu bɛ to olu bɛ kɛlɛ kɛ faso kana taa dɛ n ko an kana to faso ka taa e mandenkaw e maliyɛnw a kana to faso ka taa n k'a kana to faso ka taa ninnu de y'a dabiri baba moro dala tileganbilen fɛ bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna a bɛ k'a yɛrɛ tanu ni sonjata min ye diinɛ de y'a ka fanga tiɲɛ n'o ma fɔra an ɲɛna n'a ko a t'o faamu n k'a tɛna baba moro la wa cɛ min tun bɛ se k'i jɔ u ka du d'a ma faransi ka miliyɔn d'a ma ka bɔnnaw kɛ fɛn ye a ko k'o tɛ dɛ ko ale faso ale jɛnn'o bɛɛ lajɛlen kɔ ka na tu min tigɛlen gure min tigɛlen k'o furan k'o jɛ k'o bila anw ɲɛ ka an sigi o kɔnɔ ko an ka sigi bɛn ni mɔgɔya kan jɛmanko t'a ra finmanko t'a ra ɔ ale y'a sigi da min na u y'a dɔn o don de ko n'u m'a to ale ta la ko a b'u si la tunu o tuma n k'ale bɔla ye anw ye ale taalen kɔfɛ n ka cɛw n'ale fila bɔ a ta la a bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna kɛnɛkisɛ jɛ kan k'a ka wuli an k'a daminɛ hali bi a sigilen don ko mun wɛrɛ nɔ don mun nɔ don ni diinɛ tɛ n ko mun nɔ don mali kɔnɔ ni diinɛ tɛ kira minnu b'a bolo mali la an b'u bɛɛ nacogo dɔn diinɛ sɛni de diinɛ yɛrɛ sanfɛ fɔlɔ fo a k'o de dɔn bi kira minnu b'a bolo mali la n'o ye buye hayidara ye n'o ye sherifu usumani madani hayidara ye n'o ye yakuba dukure ye n'o ye sumela darame ye n ko n'o ye filaw ka kakala ye mamadu diko ye n'o ye kafiriw ka kafiri den ye amadu kufa bamanan mankan don n ye jamana yaala ka ban n ma karamɔgɔ sɔrɔ min sera k'a fɔ nin fɔcogo la mɛ a bɛ k'u faso ci u ɲɛ b'a la ko silamɛ jugu de don si tɛ se ka farinya k'a fɔ a ma ko kafiri don ko bamanan ko ko ko ko kafiri don kafiri hakili de b'a la ko ne ko ko a kafiri n'aw tɛ se k'a fɔ a fɔlen filɛ ne ye n dɔgɔninw ni n denw ɲɛna aw kafiri dɔ ka bɔ k'a fɔ i komi ne y'a fɔ cogo min na n k'a b'a fɔ de ko silamɛ jugu don a tɛ se k'a fɔ ko kafiri don a tɛ se o diinɛ diinɛ ye garan min don aw sen na n ko diinɛ ye garan min don aw sen na aw b'a sigi kɔlɔnda la de ka sa ji minnɔgɔ bolo aw ma se k'a miiri ko a ɲɔgɔnna mɔgɔ de ye kɔlɔn sen a ka jigin cogo ɲini ka taa ni ani jurufilen tɛ yen dɛ jigin cogo ɲini i yɛrɛ ka t'i min ka bɔ bani i ɲɔgɔnna de y'a sen jinɛ tɛ wɔkulɔ tɛ mɛlɛkɛ tɛ mɛlɛkɛ pa paga tɛ yen danfɛn yɛrɛ de tɛ danbaga bolo ko min tɔgɔ ye mɛlɛkɛ ko mɛlɛkɛ arabu ka kumaden yɛrɛ tɛ a tɛ arabukan kɔnɔ ɔ mɛlɛkɛ min bɛ ka fɔ a ye dɛ zifuw ka kan de don arabuw fɛ wahu kelen min bɛ ka fɔ a ye o de don bamanankan na miiri kelen min bɛ ka fɔ i ye i miiri i komi ɲɛnamaya sigilen bɛ saba in de la i ye min ye i ye min mɛn i ye min miiri ka se k'a lawaleya n'o ye ɲuman ye i bɛ tugu o de kɔ ɔ arabuw ye min miiri ka lawaleya arabuw bolo o de ye ɲuman ye a selen aw ma tuma min na o nana fɔ aw ɲɛna nka cɛ ko alahu dɔ de kumana mɛlɛkɛw fɛ ka n'o fɔ aw ɲɛna ɛ n'u m'o fɔ aw ɲɛna o b'aw kɛ denmisɛnnin ye wa sinon arabuw yɛrɛ dem- k'a fɔ ko mɛlɛkɛ jiginna nin o kuma tɛ fɔ arabuw yɛrɛ fɛ yen bilen o ɲinɛna o kɔ pewu parce que u b'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye o b'a dɔn bi k'o tɛ tiɲɛ ye maliyɛn hali bi manden mɔriw ye n kala ye kuma in dɔrɔn de y'a solution ye a ye bɔ dɛ a kana kuma in kɛ fɛn fitinin ye dɛ kumaba fɔlaw don diinɛ kɛlɛlaw don a kana nin k'i ka solution a ye bɔ bani n'an bɔra ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ aw b'a dɔn de ka d'a kan a bɛ ka namara fɛn o fɛn dilan an ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na mais a k'a dɔn kabi manden kɛra manden ye ka bɔ wagadugu fo bi a tɛ dɔfɔ si de kɔnɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ko donsow delila ka mugu ta dugu dɔ kama ou bien donsow yɛrɛ dama ye mugu ta ɲɔgɔn kama k'a fɔ ko donso tɔn dɔ bɛ yan n'o m'a dabila ka k'anw ta kɛcogo ye ou bien dugu dɔ ka laada dɔ bɛ yen n'an m'o yɛlɛma ka kɛ dugu dɔ ta kɛcogo ye aw bɛ kɛlɛni minnu yera dugu ma ka bɔ eh, manden eh, kurukanfuga gara la ka jigin ka na segu de ka taa o y'a sɔrɔ diinɛ y'i ferekana olu ko tɛ a ye yɛlɛ sanfɛ dɔɔni mais n'a tɛ yɛlɛ sanfɛ an bɛ dan n'a ye dugu ma yan donsow ma deli ka mugu ta maa si kama ɔ min ye ka mugu ta anw faso kama dɛ a kana fɔ k'a bɛ zan ɲini a na a kana fɔ a bɛ pɔli ɲini a na diinɛ de don wa hali minnu yɛrɛ b'o kɛlɛ la bi diinɛ ɲɛ t'olu yɛrɛ la mais u t'a dɔn de a kan'u kɛlɛ ka d'a kan kuma dɔ la a bilayagi la ko maa tɛ fɛn min dɔn i t'a dɔn de u t'a dɔn dɛ nin ye kala ye caman bɛ girin na da la ninnu bɛɛ bɛ girin na u jɔyɔrɔ n'u ka tɔgɔ ni e, a bɛ fɔ ko jama min bɛ nɔfɛ de nɔfɛ mais a bɛ diinɛ min yɛrɛ kɔnɔ nin ye kale caman ta bɛ o t'a dɔn ka d'a kan caman bɛ yen o sɔrɔla k'a sɔrɔ u ka du kɔnɔ de ɔ ale bɛ sɔn ko bɛɛ ma ale fa ka nkalon ale bɛ sɔn ko bɛɛ ma ale bɛnba ka nkalon k'o bɔ k'o da kɛnɛkisɛ jɛ ka diɲɛ ɲɛna dɔfɔ kɔnɔ ale bɛ fɛɛrɛ de jamana ka ci a t'a fɔ ɔ a ye diinɛ ka fiɲɛ ye sa wa nin bɛɛ ye diinɛ ka baara de ye diinɛ man ɲi dɛ n ko diinɛ man ɲi maliyɛn a k'a dɔn ko diinɛ man ɲi silamɛya diinɛ man ɲi n ko ni jama don manden bɛɛ lajɛlen siya joli tun b'a kɔnɔ kabila joli tun b'a kɔnɔ o kama an ko manden porobilɛmu tɛ sɛbɛnni denko ye sɛbɛnni sunko tɛ dɛ sɛbɛnni sun bɔra an ka nafa min dilan na n'an m'o dilan na k'a kɛ arabu ala kɔkɔrɔma donna ye hali a tun ka sɛbɛnni ko to yen manden porobilɛmu tɛ sɛbɛnni ko ye dɛ manden porobilɛmu manden ka hɔrɔnden halala bɛɛ ɲɛ b'a la n'a bannen bɛ k'a fɔ ko a kana fɔ kɛlɛ bɔra fɔlɔ fɛ aw dun b'a dɔn a tɛ ɲa kɛlɛ de kɔ ɛ n'a ma bɔ dɔ fɔlɔ fɛ a bɛ bɔ ala fɛ yen ka cun wa o ala yɛrɛ tɛ yen janko ka kɛ min bɛ sunko mari dun an b'a dɔn k'a sɔrɔ arabu ma s'a ma a ye sabali n ko ni jama don magan sonjata n'a ka nin fangaba nin min ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ n ko kabila duuru dɔrɔn de y'i sigi u ni ɲɔgɔn cɛ su fɛ ka to k'u bolo da u kɔ ka don dugu cɛfarinw kan ka to k'u bolo da u kɔ ka don dugu ŋanaw kan ka to k'u bolo da u kɔ ka don dugu dugu fɛntigiw kan diinɛ nana ka sigi fɛn fila dɔrɔn de kama diɲɛ kɔnɔ ni diinɛ nana i ka dugu la a b'a ɲɛsin dugu faama dugu nafolotigi de ma kabi wagadugu fɔ bi a t'a lajɛ wa marakaw tun ye faamaw ye filaw ye bagantigiw ye diinɛ ma nin fila de tɛgɛ ta wa kɔrɔbɔrɔw y'u yɛrɛ fosi ka bɔ marakaw fɛ olu taar'u sigi n'a ye olu fana taara maa minnu sigilen sɔrɔ olu ma t'u sigi u da la n'o diinɛ kelen de ye k'u su ka girin wa n ko a kana ɲinɛ tiɲɛ de ka kunan n'a bɛ fɔ a bɛ fɔ o kabila duuru o y'a sigi kabila kɛmɛ ni mugan da la k'an ka palɛ ci k'an ka du ci k'an ka ekonomi min b'an bolo n'an jigi b'o kan k'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye ka sɔrɔ k'u sigi ka yɛlɛ an na an ma diinɛ tiɲɛ ye hali bi mandenkaw n k'an ma diinɛ tiɲɛ ye hali bi n ko hali bi aw ma se ka nin ko kelen in tiɲɛ dɔn ɔ an bɛna kelen ta k'a yira la bi n ko n'i y'a sɔrɔ kodɔnna min bɛ kɛnɛ kan yan diinɛ kɔnɔ i n'i ka kuranɛ kalan i n'i ka hadisa dɔn n ko n'i y'a sɔrɔ i ni bugari ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ n ye n kale ni mamadu ka denkuni kɛ don n'i tun b'a alimamiw cɛra ne bɛ min f'i ɲɛna n'i ko k'i b'a wuli n'i kɔ ma kari n ye n kale i b'i nugu fɔɔnɔ kɛnɛ in kan yan mali silamɛw a ye bɔ a k'a lamɛn yɔrɔ jan tɛ dɛ an tɛ taa n'a ye kunun na kunnasini tɛ an bɛna ta k'a yira a la bi kɛnɛkisɛ jɛ de kan dɔnni de don awɔ amadu kufa mamadu diko iyad ag gali ninnu taara saudiya ɲɔgɔn fɛ u sera sira min kan o tɛ ne ka sira ye u y'u ka teriya kɛ u ka badenya la iyad ag gali sɛrifini mali eta de ye ka don arabu ka institution baw kɔnɔ ye arabu ka jɛkulu baw kɔnɔ wa anw fana ye arabu bɔnnaw de ye an bɛ sigilen yan fɛ arabu b'a fɔ eh, ayi an b'aw dɔn aw ye bɛribɛriw de ye ɔ bɛribɛriw ye silamɛya nalen ka don wolofinna yan anw ka tilebin bolo kan o y'a sɔrɔ an ni jɛma minnu bɛ sigi la n'an filɛ u ma bi ko surakaw bɛribɛriw ara ninnu ka kɔrɔ ni arabuw ye anw fɛ yan ninnu fana bɛɛ taara cɛ de ka n'u fili an kan an yɔrɔ sorongali kama dɔnnikɛlaw y'o yira an na bi an b'o dɔn mɛ ninnu ka kɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ni arabu ye arabu nana ninnu de fɔlɔ lɔ soronka u b'u yɛrɛ jɛman ɲɔgɔn ninnu minɛ bɛribɛri ninnu minɛ ka taa n'olu ye ka t'olu feere dɔ bɛ taa di kalifa ma mɔgɔ min sigilen bɛ silamɛya kunna dɔ bɛ taa d'o ma o y'o ka sɔrɔ ye u b'a tɔ feere u b'u ka marifa jugu san u b'u ka baara jugu kɛ la u bɛ ka walimusow ɲini ɔ bɛribɛri minnu fana donna diinɛ na o kɔfɛ olu y'a ye minnu yɛrɛ ni diinɛ ala ser'u ma olu fana y'o kelen de ta sisan k'o kɛ ka anw wolofinw sɛgɛrɛ duguma ka na kun misali jɔ ɔ donc y'a ka galiw de ye kuranɛ kalan u b'a a, a, a figiri kase bɛɛ yɔrɔ dɔn donc u b'a yira arabu la n'a ko k'a b'anw kɛ siya woloma ye k'anw ye bɛribɛriw ye aa a fana ye min kɛ diinɛ na an b'a tiɲɛ dɔn dɛ diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi on n'est plus comme ça ya soit ka priorité d'a ma ou bien a nana ni diinɛ ye cogo min na an b'a tiɲɛ dɔn wayi fɛn o fɛn b'a kɔnɔ a bɛ arabukan min fɔ hali n'a ka ala sunɔgɔbaatɔ y'a fɔ anw b'a mɛn donc n'a ko k'a bɛna ni siya woloma ye dɔrɔn an b'a tiɲɛ fɔ ɔ bɛribɛridenw bɛ ka bɔ bi k'a tiɲɛ fɔ hali bi maliyɛndenw tulo bɔra a ɲɛ b'o la an ma se k'o si tiɲɛ dɔn o bɛribɛriw de y'a cɛ ka na suru anw kan yan ɔ fila minnu keguyara o kɔnɔ dɛ fila minnu fana kɔnna ka dɔɔni ta olu de jiginna ka na n'a ye anw fɛ segu mara in kɔnɔ ɔ sɛkina hamawula fa bɔra ɔ diinɛ bɛ maaninfin hakili sonya cogo di diinɛ bɛ maa janfa cogo di diinɛ b'i yɛrɛ ka finman minɛ i la sini i mana na k'a yir'i la ko k'i k'a fɔ jɛman don ko ala de y'a kɛ jɛman ye e dun ɲɛ bɛ finman de la ɛ n'e ma siran ala ɲɛ diyagoya i b'a fɔ morikɛ bolo ko jɛman don kɛ diinɛ ala ka fɛɛrɛw filɛ nin ye fulakɛ nan'a ka baningɛn de la n ko a nan'a ka saganingɛn de la anw yɛrɛ de y'a kɛ maaba ye an ka maakɔrɔw bolila ka don a kan e kɔnɔdasiriw k'an ye samiya duwawu k'an ye a donna yan a bɔra yan nin nɔ n'a ko ko nin bɛ e bolo i ka so i bɛ taa u cɛ ka na n'a ye a b'o ɲɛfɔ e a kana nin fɛn jugu ninnu mara n'i taara a filitɔ de da a b'a bila a ka bɔrɔ la ka taa ale wulila ka taa se marakaw cɛra maraka minnu ni diinɛ a kun donna minnu fɔlɔfɔlɔ bolo minnu fɔlɔfɔlɔ y'a juru minɛ wolofinna dugukolo kan marakaw a taar'i sigi olu yɛrɛ de cɛra hafisul ni bayanu k'a lamaga o dala n'an bɛnbaw ka dɔnni de ye ka marakaw ta fara ɲɔgɔn kan ka wuli k'i jɔ mali bɛɛ lajɛlen filɛ a mɔdenw kamankɔrɔ a sigilen ɲɛ t'a la bɛɛ ma keguya k'i yɛrɛ sama ka taa o ala kelen ka du ma yen nɔ bɛɛ tɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ ɲini na ni mamadu ka du cɛ sa wa ɔ a ɲinɛnen bɛ faso min kɔ dɛ mamadu ka dudenw mago bɛ faso de la wa o bɛ ka na dɛ maliyɛnw a k'a dɔn o bɛ ka na dɛ a sen taara a tɔgɔ ma fɔra n'u y'a ta don o don n ko n'u y'a ta don o don a b'a dɔn o don de ko ala tun ko ko jɛnɛya min man ɲi ko jaa ko ala yɛrɛ denw de tɛ jɛnɛya ko sinɔn ko anw denw n'an musow k'olu dagalen bɛ ala ye ka d'a kan n'u ye dugu o dugu ta bi filadenw awɔ ne b'a fɔ de ko filadenw ka d'a kan ale amadu kufa jahili kakala kafiri a bɛ ka mɔgɔ min kɔkɔrɔmadon n'o ye hamadu amadu kɔrɔba ye n'a bɛ k'o de ka dɔfɔ lakale filadenw ɲɛna o amadu amadu kɔrɔba o gɛnna a ka dugu la jɛnɛya de nɔfɛ alimami de tun don a minɛna jɛnɛya la komi u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn sutura u ma sɔn ka a minɛ o su kelen bɛɛ dɛ ko sini k'u bɛna kafari bɔ a la yanni ka dugu jɛ a ye sentigɛ kɛ ka na don anw n'an ka filaw cɛ k'an bila ɲɔgɔn na k'an kɔ don ɲɔgɔn na diinɛ nana dɔrɔn de k'a kɔ don ɲɔgɔn na ka siyaw kɔ don ɲɔgɔn na ka balimayaw kɔ don ɲɔgɔn na ka fɛn bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na k'a ɲinɛ a kɔ don a ka jamana yɛrɛ la k'a ɲɛsin diinɛ ma wa diinɛ b'a bɛɛ kun ci ka jamana in de ta a kana siga a la fewu n'a bɛ bɔ an ka kɛlɛ kɛ a ye bɔ an ka kɛlɛ kɛ hakilina kɛlɛ kɔni ɔ ijo ne b'aw ɲininka fɔlɔ sisan gurupu nin sanfɛ aw yɛrɛ yɛrɛ aw ye ordinateur de modification ou bien aw ye mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye min bɛ ka kuma ten